Our crowd were marched between the files of a British regiment through the streets of Dublin and several sections were stoned. Joe O'Doherty.
Aimsir na Cásca 1916. Baile Átha Cliath ina smionagar. Sé lá a mhair an Phoblacht nua. Ba shnámh in aghaidh easa a leithéid a bhunú. Baineadh a gcuid arm

Ó thaobh na troda de, is teip ghlan a bhí in Éirí Amach 1916. Ach, cúig bliana go leith dár gcionn, bhí ceannas na tíre bainte ag na hÉireannaigh de cheann d'ollchumhachtaí an domhain. Cén fáth ar tharla cor chomh mór sin i gcinniúint na hÉireann? Cén fáth ar éirigh leis an gcúis i 1921, nuair nach raibh i ndán ach cliseadh i 1916, dar leis na cinnirí féin. Is i gcampa géibhinn Frongoch i dtuaisceart na Breataine Bige a cuireadh síol an claochlaithe. Is beag atá le feiceáil anseo feasta, ach bhí tionchar as cuimse ag an áit ar chúrsaí staire. Next.
Come on, get moving. New shirt, jacket, pair of trousers. Next. New shirt, I jacket, measc na pair of bhfear a chaith trousers. seal i Next. bhFrongoch, Moving on. toghadh New deichniúr shirt, fichead ina jacket, dTeachtaí pair of Dála trousers. Next. agus bhí ábhar Moving on. uachtaráin in Next. Enelli. New Bhí shirt, leithéidí jacket, Risteárd pair Ó of Mac Catha, trousers. Next. Micheál Ó Coileáin New agus Seán shirt, T. Ó Ceallaigh jacket, ina pair measc. of trousers. Next. Come on, get a move Tar éis on. do na Sasanaigh na réabhlóidithe a chur i bpríosúin éagsúla i Sasana, Rinne siad botún mór nuair a thug siad le chéile iad ar aon láthair amháin anseo. Tá cuntas luachmhar againn ó thriúr faoin tréimhse a chaith siad ann agus faoina thoradh sin. Corcaíoch, sé bliana fichead d'aois a bhí i Mícheál Ó Coileáin. Le deich mbliana roimhe sin bhí post ba Bhaile Átha Cliathach eisean Níorbh fhada roimhe sin gur phós sé ban-aisteoir ó Amharclann na Mainistreach. Cúig bliana agus fiche a bhí Séamas Ó Maoileoin, fear de bhunadh Bealach an Tirialaigh san Iarmhí. Bhí seisean ina mhúinteoir. Is beag meas a bhí ag an Maoileonach ar Frongoch an chéad lá ar leag sé cos ann.
Bhí sé cosúil le Conamara ar bhealach, a cheap mé ar an gcéad amharc. Ach táim cinnte nach bhfuil aon áit i gConamara chomh. Dhá champa a bhí i bhFrongoch, an Campa Thuaidh le botháin fhada ádhmaid, rud a chuir cuma cheart an champa géibhinn air, Seo pictiúr de champa géibhinn Bhaile Cinn Lár le linn chogadh na nDúchrónach ceithre bliana dár gcionn. Tugann siad tuairim mhaith dúinn ar an gcuma a bhí ar an champa thuaidh, Frongoch. Cuireadh Mícheál Ó Coileáin go Frongoch Thuaidh. We sleep thirty in a hut, the dimensions being sixty long even now, but I cheer them all up by asking them. What will they do when the winter comes? Come on, you lot, we haven't got all day, find a bed! Bhí Joe Stanley sa gcampa theas, foirgneamh cloch le lotaí cúnga ísle chun grán a stóráil. Áit plúchtach ab ea é, ach ghlac Joe leis go stuama, más léargas an.. litir seo chuig a bhean. I'm afraid you people at home are a trifle too sure of my being shortly released. The staple joke of the camp is that the first five years will be the worst. RJ Lloyd Price a thóg an Campa Theas in 1889 le haghaidh stiléireacht fuisce. Is trua nach blas de réir a cháil a bhí ar an mbraon chrua. Tar éis deich mbliana cuireadh deireadh le comhlacht fuisce Frongoch. in 1899. Nuair a fógraíodh an cogadh i 1914, lig Price an suíomh le rialtas na Breataine le cimí na Gearmáine a choinneáil ann. Ach cuireadh na Gearmánaigh amach i mí Bealtaine i 1916, agus tháinig na hÉireannaigh an mhí dár gcionn.
Bhí tuairim is leath na bhfear sin gníomhach aimsir na Cásca. agus gabhadh iad nuair a ghéill lucht an Éirí Amach. I bhFrongoch, cháin an Coileánach cuid d'imeachtaí na Cásca ina chuid scríbhinní.
The actions of the leaders should not pass without comment. They have died nobly at the hands of the firing squads, so much I grant,

On the whole I think the Rising was bungled terribly, costing many a good life. Rinne an Coileánach gaisce in Ard-Oifig an Phoist agus i Sráid Uí Mhórdha. Ach bhí lámh ag Joe Stanley san Éirí Amach ar bhealach faoi leith. Is eisean a bhí freagrach as ráitisí an Phiarsaigh a phriondáil. faoin Éirí Amach agus faoi chuspóirí an rialtais shealadaigh. This work involved my attendance at the GPO for two or three hours each day, in addition to dangerous penetrations through the British cordons which were drawing in around the post office from Wednesday. Faoi dheireadh na seachtaine, is eisean an té a chroch an ceann deireanach de thrí bhileog eolais faoin Éirí Amach ar fud Bhaile Átha Cliath is i bhFrongoch. Imagine anything in the shape of a man being more like a tyrannical old woman than the commandant in charge of this place.
I will do the same by you. Dar leis féin, ba é scoth an airm é. Má dhein sé troid riamh, déarfainn gur le peann a dhein sé í.
Maidir leis na Gardaí i bhFrongoch, is saighdiúirí aosta a bhí i bhformhór, nach raibh in ann troid a dhéanamh feasta sna líntí tosaigh. Taobh istigh den tsreang dheilgneach, bhí cead againn ár saol féin a riaradh mar ba mhian linn. Níor dhéan na Gardaí mórán cur isteach orainn ach. an campa a iniúchadh agus muid a chomhaireamh uair sa lá. Tugtaí bia an lae isteach chugainn ar maidin agus dhéanfadh muid féin é a ullmhú.
De réir mar a bhí breis cimí ag tíocht go Frongoch i rith an Mheithimh, ba léir gur ghéar a theastaigh ord agus eagar ar. ghné de shaol an champa. I dtús ama, bhain na cimí triail as an gcampa a riaradh ar bhonn sibhialta, ach de réir a chéile, rug cinnirí an IRA greim ar chúraimí reatha an champa. Go deimhin, is le linn dóibh a bheith i bhFrongoch a tháinig an t-ainm IRA chun cinn in ionad na hÓglaigh nó Arm Saoránach na hÉireann. Cé nár mhiste leis an gCoirnéal riaradh a gcúrsaí fhéin a fhágáil faoi na cimí sa gcampa, chuirfeadh sé géarsmacht orthu lom láithreach má bhí a chuid údaráis fhéin i mbaol. Is beag ama dá réir sin a chaith leithéidí Traolach Mac Suibhne, Tomás Mac Curtáin agus Seán T. Ó Ceallaigh i bhFrongoch, sul má chuir Heygate Lambert i bpríosún i Sasana iad. Ach bhí ábhar cinnirí i measc cuid de na fir a fágadh ann, cuir i gcás Micheál Ó Coileáin. Bhí an Coileánach ag breith ar an adhastar de réir a chéile, rud a bhfuil tuairisc faoi ó Johnny Roberts,